Tá muid beo, sílim, so laghdóidh mé an fhuinneog seo agus tosóidh mé ag léamh na nuachta don ochtú lá déag mí Mheán Fómhair dhá mhíle is a seacht déag. Níl a fhios agam cén fáth go bhfuil an focal 'frithpháirteach' scríofa síos agam ar an tuairisc seo ach caithfidh go bhfuil sé tábhachtach. Focal úsáideach is dócha is ea é má tá gníomhaíochtaí frithpháirteacha ar siúl agaibh. Eachtra lámhaigh i dTamhlacht. Bhuel, tá sé seo ag tarlú sách rialta ach tharla eachtra lámhaigh anocht i dTamhlacht agus glaodh ar na Gardaí atá anois ag fiosrú. an eachtra lámhaigh ag fiosrú céard? mór leithscéal. náire orm nach bhfuil. a fhios agam. Ag fiosrú na heachtra lámhaigh. Tá dearmad déanta agam. Caithfidh mé an t-amadóir a chur ar siúl anseo. Gabh mo leithscéal soicind. Agus anois. Ó, a Dhiabhail! Sin é. Tá amadóir deich nóiméad ar siúl agam anois. Cá raibh mé. Eachtra an eachtra lámhaigh i dTamhlacht. Tá na seirbhísí éigeandála ar an láthair, níl aon rud eile le rá agam. Tá an Stát, sé sin Stát na hÉireann, ag iarraidh daoine seandaoine nó daoine atá ar scor cheana féin a mhealladh ar ais ag obair Tá feachtas á phleanáil ag an rialtas seandaoine atá ina suí, níl fhios agam céard é céard is brí le ina suí sa chomhthéacs sin, ar an liosta, sin téarma ba cheart a bheith agam agus tá mé á lorg anois mar gheall ar sin.

agus bainfidh mé triail as an tríú foclóir agus muna bhfuil, bhuel, tiúrfaidh mé an ceann Béarla daoibh. Muise. Muise. Ócé. Beo-chlár? Tá tábla beo ag eolaíocht ríomhaireachta. Ní maith liom é. Mé ag dul ar ais go dtí an chéad fhoclóir arís. Ag breathnú. Clár. Clár tinrimh? Bhuel, ní tinreamh atá i gceist. Caithfidh gur clár é. Yeah. Beochlár. Agus anois caithfidh mé sin a scríobh síos. Beochlár. Ghorma. Tá, ó sea, tá an stát ag iarraidh seandaoine atá ar an mbeochlár a mhealladh ar ais ag obair agus ag iarraidh oibritheoirí sinsearacha a spreagadh, a ghríosú chun fanacht ag obair agus scoradh a chur ar athló, sin drochGhaeilge ach is ea, an scor a chur ar athló. Idir an dá linn tá Micheál Martin ag tabhairt le fios nach. ceann eile is, ba cheart a bheith ann. Diúltú. Diúltú gan dabht. Eh, ag cur as an áireamh. ag cur as an gcuntas. Eh, comhrialtas le Sinn Féin. Deir sé gur eagras mar a bheadh cultas é Sinn Féin agus tá sé suite de nach rachaidh Fianna Fáil isteach i gcomhrialtas leo. Is cosantóirí don IRA iad agus mar a deirim, dream mar a bheadh cultas, b'fhéidir. Níl fhios agam céard é an t-ord ach táthar ag tabhairt le fios gur. go raibh ionad máthair agus leanbh in Éirinn faoi choimirce oird reiligiúnda a raibh dílleachtlann acu in Alban ina bhfuair na céadta páistí bás, ach níl. ainm an oird agam agus níor chliceáil mé isteach sa scéal so níl fhios agam. Ahem. Fágadh buama loiscneach faoi charr i gCorcaigh. thar an deireadh seachtaine agus tá an Cumann um Oifigigh Príosúnachta ag déanamh cur síos ar an ionsaí seo mar rud, mar ábhar imní uimhir a haon agus uimhir a dó. urchóideach mailíseach, bagrach? Bhuel, bail ó Dhia ar Isabelle Terry, a deir an Irish Examiner, Corcaíoch, ar ndóigh. Is gaisce agus laoch í, dar leis an nuachtán. Tá sí ar a bealach abhaile as cibé áit ina bhfuair sí nódú. scámhóg agus croí Sasana a sílim ach níl a fhios agam. Ach níl aon rud eile fhuair sé tá sí ag téarnamh dírithe más ceadmhach dom focal a chumadh. Tá na húdaráis, na Gardaí is dócha, ag tathant ar thiománaithe, céard atá cearr le m'inchinn inniu, tá siad ag. Tathant ar thiománaithe fanacht amach ón mhótarbhealach chun tranglam tráchta ón gComórtas Náisiúnta Treabhtha a sheachaint. So sea, tá siad ag gríosú, ag moladh agus ag tathant gur cheart fanacht amach, go háirithe ó ghabhal an Horse and Jockey. Ní thugtar An Marcach ar an mbaile seo Horse and Jockey freisin ach sílim gur ainm, logainm cumtha é sin. Níl aon rud eile. Bhuel, tosóidh, tá an comórtas le hoscailt sa Screagán. Raibh a fhios agaibh gurb ionann screagán agus creagán? Ní raibh a fhios agamsa. Tá pobal Phort Láirge ag tabhairt amach mar gheall ar fheirm ghaoithe. Tá úinéirí na feirme gaoithe tar éis lannta a chur isteach ar na muilte a théann thar an fhad, thar an bhfad ceadaithe. agus beidh rialú pleanála agus cigireachta in earnáil na bhfeirmeacha gaoithe le cur faoi scrúdú. ar ball. Tar éis na líomhaintí seo gur tógadh an fheirm gaoithe seo le lannta, lanna, is dócha, níos mó ná mar a ceadaíodh, Tá Cathaoirleach an Choimisiún Póilíneachta, Kathleen O'Toole, tar éis í féin a chur as as plé do phost an Choimisinéara Gardaí. Níl aon rud eile le rá faoi sin. Diúltaíonn sí go bhfuil suim aici sa phost. Gardaí, Gardaí, Gardaí. Mo leithscéal. Tá foras, bunaíodh foras chun. treo na póilíneachta in Éirinn a dhíriú ach tá ball éigin, níl a hainm agam, bean is ea í, sílim, atá ann, tar éis di éirí as. Tá líomhaintí ann nach bhfuil an rialtas ag tacú leis an bhforas seo agus tá an foras athchóirithe seo le cruinniú tar éis don bhall seo éirí as a hoifig ag tabhairt le fios nár tugadh tacaíocht dóibh. Sin an méid. Sin iad na scéalta móra as Éirinn don ochtú lá déag i mí Mheán Fómhair dhá mhíle is a seacht. déag. Tá súil agam gur bhain sibh úsáid nó taitneamh as na scéalta agus gur. Sin an méid. Go mbeidh lá deas agaibh. Idir an dá linn, guím rath Dé oraibh go léir agus tá súil agam go mbeidh muid ag caint le chéile arís sar i bhfad. Slán.